ka a kọtara anyị ihe m mara maka agwụ nsị
agwụ nsị bụ ihe nna nna ya mere dobere anyị iji gwọ mmadụ iji kpọọ ụzọ ndị mmadụ na-esiri ike mana ụfọdụ bịaziri tọnụọ different ụdị uche dị iche iche agwụ nsị jidekwe mmadụ o jikwe ọ na-esi na agbụrụ agwụ nsị kịta o nwere obere nwa ga-apụta ọ sị na-achọ ịma ọgwụ o nwere nke ga-apụta ọ sị o je akwụkwọ hụ na a sị na ọgwụ na-enye ego ọ ji mebe ya ha ncha bụrụ agwụ nsị agwụ nsị ọ na-esi na agbụrụ nna agbụrụ nne agbụrụ nna nna ote anọ na ote mụrụ ụmụ so nọ nna emebe m agwụ nsị a na nọ nwatakịrị mee ya emere m ya na agbara m ọsọ 15 years ekwemanata m nna m mgbe ebe na achọghị m ọgwụ gba ọsọ mewe nka gba pastọ hụrụ e ji pastọ mara m mana ọ bụrọ line m mana kịta m mewere ọgwụ a na nwetakwa akwụkwọ ya mmadụ sị ọgwụ ahụ rụọ ọrụ ọrụ ọrụ onye ahụ onye ejikwe na ọ ma amụ nwa na ọ ma amụ nwa na nwa esuzuo n'abagoro mgbe ya na-emekwa nke a m nyekwa ọgwụ ngwa na abụ abụrọ m chukwu chukwu na-eme ya and agwụ nsị ha bụrụ ya na

kigharị gbuo ihe gị ma ọgụ gbuo owo igege ya mere ogige ya ma ọgụ gbuo owo gị ị ga-agwọ ya ha gwa si ya ihe m chọrọ inye gị na ọgwụ nwa m chọrọ inye gị nye anaghị agbacha ngwa oge odere ọkụkọ ọgwụ ọkụkọ ọgwụ asị agwụchi ya odere ji ji n'ịnọ abụrụ ji na-anọ mmanya kịta na tọrọ adịghọzi afụ adịghọzi so ya ma ego 1000 ọ bụ highest currency of Nigeria na

mana onye bịakwa ịhụ nọ example na ịhụ na isi ebe a je Enugu ga-eri 2000 naira ya gwa ya ncha na ọ ga-ekwe oge 5000 naira ga-enwe ego ga-eji gba fuel i je gote omezige o mee i je gote nzu i nwe ha nzu be gị omejiche je gote odo i nwe odo ị na-ego ya ego ị ga-agwa ị ga-agara na nke ahụ ọgwụ ama ewere gị iwe mana isi okwu ya ahụ bụ ọkwa na enye nwana ya agbacha ịgote 100,000 ọgwụ ga-agba nkịtị gwọ ọrịa ahụ ma ị natakwa ego ahụ ọgwụ ejide gị asụfara ọgwụ ọdịnala na ọgwụ ejide maka onye oge jidere gbo ị na-achaji onye ahụ bụ

my brother mpa m mere ihe ahụ mgbe anyị na-eriju ahụ mana ahụ m ego mpa m nwere ịghọtara ọmụ ndị si ọ maka bịa tugbo gwere oche ahụ mpa m tugbo na amata ụmụ amata ahụ mana kịta na ọ dụzi otu ahụ ịghọtara agwụ nsị ya ijekwa ya ejekwa ịkpọ gọvanọ asha biko anyị bụkọta anyị jikwa kọta mmiri aja oke menere anyị mana ọ bụghịzi nke mana bịakwa be m ndịmọdụ onye m akị akị bụ ụmụaka m ji akwụkwọ akwụkwọ ọgwụ ọgụ na ọmụna ụmụ na-abịa ga-agba otu nye si dị mana ndị eze ga-agba nwu tinyesi otu ya nọ na anụ macha jụgịsi ịbịakwa na asị na nwa irighara amụ irighara amụ nwa

example ọ bụrụ na onye gote gote gote ji matụ ọ bụrụ na nye m ga-egote egote nye niile ma gwa gị ha nye m ga-egote nye jigotere nye nji arụrụ ọrụ ma bụ 200,000 ihe kweme mgbe ekweme egote chi nyahụ nye ngotejarị arụchakwa ya bụ ọrụ ịhụ result bịa m ihe like ego nje gbaa fuel moto m fuel full tank m nyere fuel 15,000 example nchọ full tank m ga-asị ego nje gbaa fuel fuel m bụkwa 15,000 naira

ore ga-ahụ eziokwu ọ ga-ahụ na ọgwụ nna ya ji ya ọ sị na nwanne nwaanyị mmadụ ndị ikwunne enwe nsogbu ọ ga-ahụ na ọ mesịkwa ọgwụ mpa ya bụrụ nwaanyị ọ bụrụ mmadụ bunye ọ bụ na family ha ekwe ha mụ nwanne time nwaanyị ha a nụtara jee gbue ji metụta ihe dobe ya sị ka ya mụtawa nwa nwa bịawa mgbe ọnwa otu ekpere asị na ihe mpa ha mere bụ nonsense ejide nye ogirisi ọgwụ ebe arụrụ ọgwụ ahụ otu ogirisi alụ egbuchezi ya ogirisi ahụ egburu ogirisi bụ egburu egbu ọgwụ ọgwụ ọbara amaghị asị na-abịara were nye na-egbuchezi na-akpọ na Holy Ghost fire asị na were ọka na were ọkụ onwe ya ọkụ na-agba gị na onwe gị na-egbu ya agba ọkụ na-agba maka gị nye ahụ ị na-aga ị na-aga ime ahụ ọ sịkwa na eje mebi ọgwụ ọgwụ a na-emebi ugbu na mbekwa gwọta ọgwụ na ya gị i kokwuwe ya n'elu i dowe ya ya nri i gbuo mmadụ ọgwụ ahụ ga-emebi because ọ ga-eji mebi i gbugo mmadụ ịghọta na abanye ọkwa n'ọgwụ eji ndị bụ ndị ikwunne bịara ndị ikwunne bịara ọgwụ nsi ekwe nsogbu na ndị ikwunne ga-abịarịrị ndị ikwunne ga-ewetarịrị nye ya ịma rụrụ ọgwụ taa ndị ikwunne onye ọbụla rụkwara ọgwụ taa kwuru na ọgwụ ahụ ọgwụ ahụ dọrịrị ọgwụ ahụ eziri ezi ọgwụ ahụ nke ọgwụ ikwunne ga-adị ọgwụ ikwu nna ga-adị ọkwara nwaanyị sị ọgwụ nwaanyị na-aka three ọgwụ ikwu nna nwaanyị ahụ ga-adị ọgwụ ndị be di ya adịrị ọgwụ ndị ikwunne nwaanyị ahụ adịrị na ọkwara nwoke ọ- ọgwụ ndị ikwunne ya na ọgwụ ọgwụ nna ya ịghọta na ọ bụ difference agwụ nsị onye abịa sị gị na o nwere iche omenala na dibịa o were ego gote gote ọgwụ egote ji gwọọ ọgwụ ndị ka abụ ọdụkọ n'ụlọ ụka na-asị na nke bụ man of god nke a bụ eh, pastọ nke o were ri go o were ndị chukwu kpọrọ oku o were ndị ha jere akwụkwọ ama na agụ baịbụl ha na-asụ igbo onye mere emewe asụ ya blesi ya blesi ndị ahụ chukwu kpọrọ ụlọ ụka ha na-ebughị ibu sef maka anyị na-ata eme fancy akwụkwọ anyị ji ekwuo bikos bifọ kịta na ụka na mbido anaghị ejukwa eju ọbụna na sinụ pasa ahụ ya na-eme bete ụka ha na nju ga-ejusa ebe ihe na-agwa gị ezizi okwu dị n'ụka maka mụrụ mara mmasị ha ụka ma ekpe ekpere ma ekpe jizọs ndị m mmasị ha ụka ihe mmasị ọbụla na bịakwasị m ka igbu mmadụ masị isi mfe maka na m egbuo mmadụ Gaya mmemme na mmiri onye dị na agwụ nsi n'ọkwa na onye abịa sị gị na agwụ nke ya bụ gị weta mmadụ ọ bụghị oriri agwụ nsi bụ ihe ji ya onye ahụ banyere n'otu nzuzo dị mara amụchi ọ ma egbu mmadụ ọ ma egbu mmiri nye ọbụla ma ebe gazi ụmụ si na sinima afọ ma bụrụ na emechike fri fọrọs bụrụ etigbu egwu maka ọgụ mere ya ọgwụ ịghọta na hmm. ọ bịa sị gị ime m ihe na ịkarịrị m ma afụta n'ụzọ mma narụbe m sef ma afụta n'ụzọ kwa ebe ahụ n'ụkwụ gbafe agba okwu mgbe gbafere agba okwu agwụ nshi abịagwa ebe ahụ nọ kuwe ya bikos nanụ bụ nanụ ka ọ dị adị nne were nke ọnọdụ kịta ikube ya ị hụ na ọ ga-aza gị onye ọ dị na agwụ nshi ana ijekwa m agwụ nshi

tute gburugburu sị na ya bụ agwụ nsị ka ọ bụ iwu gị hụ ya n'ụlọ ọgwụ nke a dị iche iwu agwụ ike jiri na agwa m okwu ọya bụ agwụ ọya bụ agwụ nsị ọya bụgasịkwa gị na nke a mere na agwụ nsị abụ uke na ekwensu sị na ọma ọya mụrụ ogbe ya ekwensu because nna ya ha stupid nna ya bụ ike ya mara akọsị maka nna ya dị mean nna ya na-eme omenala ama ahụ onye dị njọ ya nwanne ya ị sịkwa ka egbuo nwanne m maka ego si nsebe afọ gị bịa gbara ya ndị ya ma kịta na ịgba akwụ ego mgbawa ego as boys ọ nwere ike ma ahụ nka ma eme progress ma meguo ndị nke gboo ndị gboo na-eme omenala ama eme ya ọ ndị bara ka emewe ka akpata ike n'ike ọ ga-ahụ ya meme onye ihe ihe na-eso ọya bụ agwụ nshi ọya agwụ nshi nwere ike ebidekwa be ọya agwụ mara ike bega ọtụtụ nzụ ụfọdụ nzụ gwara ụhọrọ adịsi kpechara gị ọhọ si gị rie meke iche ma na-apaghị ọgwụ onye na-apaghị gị ị na-ahụ ịfụ mkpanye ahụ o kwuru emewe ibukọ weta ọjọọ jụọ na ọgwụ ahụ si anya nwa kemeke ọ na ọkwa ọkwa na ebe ha rụrụ ọgwụ ya ahụ a na-arụ ụgwọ ebe a na-edobe ahụ mmadụ na-arụ ọgwụ ya ma ndị ọrụta na-asị ọ bụrụ ọrụta ma ndị ụka na-ewe Holyland n'ọgwụ ahụ bụ Holyland bụ ọ bụrụ gị n'ọgwụ ahụ asụfa na Agwụ Nsị mara ịmanụ n'ebe ahụ kwue ntị gbasara

awụrụ arụsị be anyị ikoro ya akpa ikoro agwụ be arụsị niile before na eze nwechara ọ nọcha vuru ha niile nye ha nye ma na-atara afọ nye ma na-atara afọ bụ egotekwa nye ka iweta gin nye arụsị ha na wetara ndị ọcha ahụ mmachọkọ ndị be anata nkwa ha ọ bụ ya dịka asịkwa ka apịa anya ọbụ esi isoro gowa ọhụrụ ka ndị ọcha nkweta ụgwọ ọnọkwa na ụlọ ekwutekwe masị mmanwụ

before before why not on time a na-ebutere ụlọ ọbụla bụkwa ụlọ nsọ sef ụlọ ọbụla bụkwa ebe a na-eme ihu a na-aka ụka ebe a na-eme omenala dọkịta na onwe ezachi ji emere onye na-eme
deme
Thank you, sir.